Kusiyanitsa chikondi chenicheni ndi chikondi cha feki. Video iyi tikuyipanga chifukwa chonena kuti zimakhala zovuta kuti munthu athe kusiyanitsa kuti kodi chikondi chenicheni ndi chiti, nanga chikondi chimene chisali choona chimene chimangokhala timati temporary attention ndi chiticho. Ndiye zimenezi zitithandizira chifukwa chonena kuti anthu ambiri amagwera mu msampha umenewu posadziwa kuti kodi kwenikweni munthu okukonda kapena amene amakukonda weniweniyo ndi uti. chifukwa chonena kuti anthu ambiri amangonjoya chabe excitement eti mmene zinthu zikukomera or chabe convenience winayo akupezeka bwanji kaya ena amangonjoya ma emotional benefits ena amatha kungonjoya the control of it komanso ena amapezeka zoti simple mwina akungonjoya chifukwa chonena kuti wina wakeyo ali available ndiye chikondi chenicheni komanso temporary attention kumayambiriro zimatha kumaoneka ngati zofanana komano pamene nthawi ikupita taimu ikamakhala kuti ikupanga pasi pamene uh, kusiyana kwa zinthu ziwiri zimenezi kumayamba kuonekera ndiye mu video iyi ndifuna ndifotokoze kudzera mu njira 5 komano ndizifotokoza pa njira ina iliyonse kuti chikondi chenicheni ndi chiti nanga chikondi chimene chisali choona kapena chimene chisali chenichenicho ndi chiti eti real love versus fake love chinthu choyambirira real love is consistent and temporary attention comes and goes chikondi chenicheni kuti mudzachidziwe mudzachidziwire chifukwa chonena kuti chimakhala consistent sichimasinthasintha ayi pomwe chikondi cha feki cha china ndi chimene chimabwera ndikutaninso ndikuchoka ndiye tizifotokoze zimenezi podzera njira ziwiri tiyambe ndi chikondi chenicheni chikondi chenicheni chimene timati real love eti, chimakhalapo ngakhale moyowu utakhala zoti wasintha zinthu zayamba kuvuta chikondi chenicheni chimatanibe chimakhalapobe Komanso chikondi chenicheni sichimasowa, sichimangopanga disappear iyayi after kuti mwina mwake mwangosemphana chichewa or mwina mwake zinthu zasiya kukuyenderani. Chikondi chenicheni chimakhala chamangidwa pa commitment, kudzipereka kwathunthu kwa wachikondi wakoyo osati chabe ma mood, chifukwa pali anthu ena ake amangoyendera ma mood. Nanga chikondi chomwe chisali chenicheni chimapanga bwanji? chimakhala champhamvu kumayambiriro komano chimayamba kuzizira pamene nthawi ikutani ikupita excitement ijayo ikayamba kuchepa ndi pamene chikondi chenicheni chimadziwika komanso chikondi chenicheni ngati chimenechi sichimadziwika umadziwa wekha kuti apapa ichichi si chikondiso chimene ineyo ndimayembekezera chimasowa chimasowa pamene effort ikufunikira kwambiri kuti ichitikepo kupanga maintain chikondicho andi chikondi chimene chili cha feki eti cha temporary chimapanga depend on convenience and feelings chimangoyendera ma feelings ma feelings akamuthera munthu basi zonse zasowa ndiye mukuyenera mudziwe mmene mukunena kuti munthu amatha kumapereka temporary attention ndiye mukuyenera mudziwe kunena kuti munthu amene amakhala wachikondi chabodza kapena kuti chafeki amakonda timati ma moments amangokonda nyengo nyengo zina amazikonda zina samazikonda so nyengo zozikonda zikakhalapo ndi pamene amakufuna kwambiri nyengo zina zimene iye samazikonda zikabwera chikondi cha iyeyo chimatani chimachepa pomwe munthu amene amakhala wachikondi chenicheni amapanga value the relationship itself ubale wanuwo ndi umene iyeyo amapu- amapanga value ndiye sasintha nthawi ina iliyonse chimenechi ndi chinthu cha number one chinthu cha number two real love cares and temporary attention entertains chikondi chenicheni chimakhala mkati mwakemo kusamala kumusamala munthu winayo pomwe chikondi cha feki chimango chongokhala cha zinjoyi chabe ndiye tisiyanitse chikondi chenicheni chimafuna kukuona iweyo ukukula ndithu mnzakoyo amasangalatsidwa ndi kukukuza kumakuona kuti ukukula chifukwa mmakhala mukupanga prepare za tsogolo lanu amateteza mtendere komanso mmatetezerana ulemu wanu pakati panu amapanga care about iweyo mmene umaganizira so they care about your emotional komanso spiritual and personal well-being ubwino wa iweyo kupeza bwino kwa iweyo wina imakhala priority yake and amakupasa malangizo amene ali honest oona ngakhale zinthu zija zikhale kuti sizikuyenda pomwe chikondi chomwe chili cha feki cha china munthu ameneyu amangopanga focus kwambiri pa zinjoyi chabe and emotional excitement kungofuna kungokwaniritsa zofuna zake basi munthu ameneyu amapewa udindo komanso munthu ameneyu ndi amene amayankhula zinthu ma sweet words eh, without meaningful action mawu ake amakhala okoma kusiyana ndi action imene iyeyo amapanga and munthu ameneyo amatha kungosowa basi pa nthawi imene inuyo mukumufuna kwambiri so pano attention iyi imatha kupangitsa iweyo kumazimva special kwa kanthawi kochepa komano chikondi chenicheni ndi chimene chimakupangitsa iweyo kuti uzizimva kuti uli secure ine nde ndili mkati ndinafika pakupita kwa nthawi chinthu cha namba 3 chomwe chili chofunikira kwambiri real love respects and temporary attention uses chikondi chenicheni chimakulemekeza iweyo chimakutenga ngati ndiwe munthu pomwe chikondi cha china temporary attention imangokugwiritsa iweyo ntchito ndiye tisiyanisenso pa sikelo ya zinthu ziwiri chikondi chenicheni chimalemekeza malire chimalemekeza maganizo ako ma feelings ako chimakulemekeza ndithu ngati iweyo munthu sichimakupanga manipulate eti kukuseweresa olo kungokupanga over control ayi chimakulemekeza iweyo mmene worth yako ulili eti umunthu wako mmene iweyo ulili ngakhale anthu inuyo mukhale zoti mwasemphana maganizo olo mwakangana pa zinthu zina zake pomwe chikondi chimene chili cha feki chimene chisali chenicheni chimatha kukhala controlling or mwina kungokhala selfish wina wake kumangoona mbali yake yokha bola iyeyo zikumuyendera zamzake sakulabada chimatha kungopereka attention pamene pakupezeka phindu phindu likakhala kuti lachokapo iyeso amatani amachoka so amatha kupanga ignore ma feelings ako pamene akadziona iwowo kuti zinthu sizikuyenda mmene iwowo akufunira olo mowakomera iwowo and nthawi zambiri amangopanga seek validation more than connection eti kuposa connection iwo amangofuna validation basi connection pakati panu alibe nayo ntchito so chikondi chenicheni chimafuna chikuone iweyo ngati mu- so chikondi chenicheni chimakuona iweyo ngati munthu mokupasa ulemu ngati munthu pomwe chikondi chimene chili chabodza chimangokuona iweyo ngati chabe emotional experience munthu ongokugwiritsa ntchito pa nthawi ina yake chinthu cha namba 4 chimene chingadzakudziwitseni kusiyanisa pakati pa chikondi chenicheni ndi cha feki real love shows action while temporary attention relies on words chikondi chenicheni ndi chomwe chimakhazikika kwambiri mu ma actions mu ntchito kugwira ntchito physically pomwe chikondi chabodza chimangokhazikika pa mawu chabe ndiye nthawi zambiri mawu awo samagwirizana ndi chani samagwirizana ndi zochita zawo ndiye tisiyanisenso zimenezi pa sikelo ya zinthu ziwiri chikondi chenicheni ndi chimene chimakhala choonekera kudzera mu zochita zake munthuyo amasunga ma- malonjezano ake amasunga ma promises ake zimene amalonjeza komanso amapanga ma sacrifice pa chikondi chimenecho komanso amaonetsa effort yake consistently mosasinthasintha pomwe chikondi chomwe chili chabodza nthawi zambiri chimamveka impressive ed but lacks consistency chimaoneka kuti iweyo umakhutitsidwa nacho akamakamba nkhani zakezo komano iyeyo ndiosa- ndiosinthasintha samakhazikika pa chinthu china chake amangolonjeza popanda kupanga commit ku zimene iyeyo walonjeza amatha kupereka energy mphamvu kudzionetsera when just trying to impress funa kungokusangalatsani inuyo amatha kusintha khalidwe lake akapeza zinthu zimene iyeyo amazitanizo amazifunazo so mawu amatha kuku- kuwapanga attract anthu komano ma actions zochita za munthu ndi zimene zimaonesa intention yake yeniyeni umunthu wake weniweni umaonekera pa ma actions amene iyeyo akupanga chinthu cha namba 5 chomwe chili chomalizira real love builds the future while temporary attention lives for the moment chikondi chenicheni chimamanga kutsogolo chimamanga tsogolo pomwe chikondi cha china cha feki chomwe chisali chenicheni chimangokhala cha nthawi imeneyo zinjoyi za nthawi imeneyoyo ndiye tisiyanisenso pa sikelo ya zinthu ziwiri Chikondi chenicheni chimaganiza za kutsogolo. Mma mukamakumana, mukamakambirana, mukamapanga zinthu zanu, mmakhala mukupanga focus kuti kodi chitsogolo chathu, kodi chitsogolo chathu chizayenda bwanji? So chimapanga build trust and stability, kukhala okhulupirirana komanso kukhala okhazikika, chimalimbikitsa kukula, chimalimbikitsa udindo, chimakhala chofuna a healthy future together, kufuna tsogolo labwino limodzi. chimakhala chofuna tsogolo labwino limodzi pomwe chikondi cha fake chimangopanga focus pa ma current emotions komanso chimapewa serious commitment kuzipanga commit chimapewa kuzipanga commit ku chikondicho komanso chimathawa udindo komanso nthawi zambiri chimangoyendetsedwa ndi excitement chabe and feelings ndiye vidiyoyi tiyimalize ponena kuti zizindikiro zimene mungaziziwe kuti chikondi chimene mukuchilandira ndi chabodza communication kulumikizana kwanu kumakhala kosinthasintha sikumakhala consistent komanso anthu amenewa amaonekera pa nthawi imene iwowo ndi amene akukufuna iweyo iweyo ukakhala zoti ukuwafuna amatha kusaoneka komanso ma effort awo amatha kungosowa basi akhala kuti apeza interest nthawi zina iweyo umatha kufila kuti uli emotionally confused nthawi zambiri mchikondi muja komanso mawu awo samafanana ndi zochita zawo komanso banja lanulo limatha kukhala losowekera direction osamadziwa kuti kodi tikulowera kuti and zizindikiro za chikondi chenicheni mmakhala consistency simmakhala kusinthasintha mmakhala kulemekezana mmakhala mtendere wa mumtima akalakwitsa amanena kuti sorry komanso mmakhala kukhululukirana komanso mmakhala kukhazikika komanso mmakhala ku- kukambirana moona mtima communication komanso mmakhala commitment during difficult moments mmakhala uh, kukhalapo pa nthawi imene zinthu zisakuyenda tiyimalize motani video imeneyi mukuyenera mudziwe kunena kuti chikondi chenicheni chimatha kukhala exciting komano excitement ija imachoka mwachanguchangu pomwe chikondi chenicheni ndi chimene chimakula pakupita pa nthawi komanso eti chikondi chenicheni ndi chimene chimapereka kukhazikika mtendere kukhulupirirana komanso kukula ena ake amatha kugulisa chikondi chenicheni ndithu chifukwa cha zimenezizi zoti amene amaninjoyesa e amanigulira zakuti e makuti makuti ndikusiya chikondi chenicheni ndikupitira zimenezi chabe so mukuyenera mudziwe kunena kuti sikuti ndi wina aliyense amene amakufunani kuti ameneyo amakupangani value komanso mukuyenera mudziwe kunena kuti si wina aliyense amene amayankhula mwambalume kunena kuti munthu ameneyo ndiye kuti amakukondani Chikondi chenicheni ndi chimene chimaonetsedwa kudzera mu kusasinthasintha kwa munthu, ndi chikondi chimene chimaonetsedwa kudzera mukukulemekezani, ndi chikondi chimene chimadzera mukupanga sacrifice komanso mukukusamalirani, timati genuine care.